ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị gbuo n'aka nri anyị egbute mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị egbute mma ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ maka na ọ bụghị ụzọ esi kpa nkụ taa ka esi akpa ya echi mana ụzọ mmiri bụ naanị otu ụzọ ka esi aga ya aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka cheta na anyị ka nọ na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe chike ebe ha kwụ n'ahịrị nwoke nke ikpeazụ wee daa ndị mmadụ na-achị ọchị mana chike achịghị ọchị ọbụla chike kwuru na o nwere ihe mere ede o ji wee bee nwịị ka ha nọzi ebe ahụ mkpọtụ dịzie ebe niile onye ọbụla na onye agbata obi ya bidozie na-akọrị akụkọ ụfọdụ na-akọrọ ha onwe ha ije ụwa ha ụfọdụ na-ekwu na a chọrọ ịkpụ ha aga ọnịcha ụfọdụ si na ọ bụ ogidi ka a chọrọ ịkpụga ha ụfọdụ si na ọ bụ agụrụ ka a na-akpụga ha ụfọdụ si na onweghị ebe a na-akpụga ha na ọ bụ ka enye ha ute ọhụrụ ha ga-eji wee na-edine ala chike wee kwuo n'obi ya nke ọbụla ọ fụrụ ya bụrụ na ihe mmadụ ga-eme bụ ọgụ ị fụrụ na ịka na ọ karịrị gị na ị kwesịrị ịhụrụ ịkwụrụ ofu ebe ọ bụrụ mma ka ejiri bịa ị nara ube mma chike ekwuona n'obi ya na otu ọbụla anya dị na a ga-elerịrị ya ele na ihe ọbụla ya fụrụ na ya ga-ewe ya n'ihu ọgụ a ya bịara maka na o teela eji were ya bụ ọgụ wee na-eyi ya egwu na ya abịana na ya abịana nke na-eme ya mebe na ya agaghị agbazikwa ọsọ ọzọ kama na ihe o kpebiri ma kwere bụ na ọ bụrụ na a kpụga ya n'ihu ọgụ na chi ya si na ya ga-adị ndụ na ya ga-adị ndụ chi ya kwukwanụ na ya ga-anwụ na ya ga-anwụ o wee kwuo na ya ihe ha kpebiri bụ na ebe ebe esu nwụrụ na ya bụrụ ili ya ọ nọzi ebe ahụ wee cheta na ọ ka nwere o nwere ihe oriri o nwere n'akpa ya o wee wepụta ya onye nụ ihe oriri i chee na ọ bụ ihe ezigbo ihe oriri maka na a na-esi na mmiri ịkwọ aka wee mara otu ihe ori nri maọbụ ihe oriri a na-ebute ha chike wee wepụta ihe oriri o nwere o wee bụrụ akị akị bụ ihe oriri chike nwere n'ezie akị na-enyekwara ha aka oge ahụ maka na ọ na-egbochi ha agụụ ka chike na-ewepụta akị ahụ onye agbata obi ya ya na ya nọ asaa aka na-arịọ ya ka o nyetụ ya akị chike wee nye ya mkpụrụ akị anọ nwoke ahụ wee kelee ya wee na-ata ya bụ akị ha wee na-ata ya bụ akị wee na-akparịta ụka chike wee kwuo na ihe ha ma bụ na ụzọ ihe naabọ ka a na-eme ji na ọ bụrụ na esighị ya esi ahụọ ya ahụọ na ọ bụrụ na akpụgaghị ha n'ihu ọgụ ahapụ ha ebe ha nọ na ebe ha a na-enye ha ọzụzụ na ọ ya bụ ihe ya maara na o nwezighị ihe ọzọ ya na-eche nke ọbụla na-abịa na ya ewere anya ya na-ahụ ya ụmụnne m aga m adọbiri ya ebe a ka ya ebe ọhịa dị ka ọ bụ na enwe amaghị ya ndewonụ ka o mesịa